ụmụ igbo unu ma ihe m bu n'aka ihe a unu ma ihe m bu ka m gosi unu nke a bụ ube ka ihe a a na-akpọ ube gịnị ka a na-eji ube eme ịra ube na ya bụ pear n'asụsụ bekee ube ndị ụmụ Igbo sị m were tajaa akpịrị ndị na-akụziri asụsụ na omenala Igbo kporo juru ube butere m sị m were tajaa akpịrị obi dị m ụtọ m sị ka m werezie kọwaara unu ihe gbasara ube gịnị ka a na-eji ube a na-eji ube a na-ara ube otu a ọ dị mana ọ na-akacha mma mgbe e ji ya ọka e ji asị ube na ọka i were ube were ya otu a were ya na ọka ọ bụ ezigbo ihe oriri na-atọ ụtọ ụmụ Igbo na-eji oge a na-akpọ snacks oge ị chọrọ iri ihe iji agbamegharị ọnụ ube a bụkwa mmanụ na-anọ ya ọ na-edokwa ahụ ọ na-enyekwa aka na-eme ndị na-enwe ihe dị ka ọnya afọ na ihe a ọ na-emekwa ya na-ebutere ha ọgwụgwọ

akpụgo n'onwe ebe ka nwụọ mgbe ọ ga-enye m mkpụrụ m ga-akọ ube nke akpụgo n'onwe biko weta nụ m ọka ma ube na ọka na-agakọ na ịra naanị ube dị mma i we ya na ọka ya adaba ọfụma mmanụ n'ala Igbo ọfụma na oge a na-emezi ugbu a mmepe obodo na-abịa a na-egbutusizi ihe ụmụ ube ndị ahụ na-atọ ụtọ mbụ a naghị ahụzi ha e nwere nke n'ihu ụlọ anyị n'ebe Ideatọ ya a na-akpọ ya nwaanyị ara o biri ọ ya ihe mmemme a na-alụ nwaanyị na be anyị oge mgbe gboo a lụta nwaanyị nye ya ube a ruoro ya ọ rahaanụ ya otu ube a ga-eme ya ọ gaghị ala akụtụzi ka o si n'ezinụlọ anyị pụọ e ji akpọ ya nwaanyị ara o biri nwaanyị ọ na-ara ara ya nụ otu ube a ga-eme ya otu a ka ezinụlọ ga na-esi atọ ya ụtọ ọ gaghị amasịzi ya ịhapụ ezinụlọ a gawa ebe ọzọ gaa biri ọ ka e ji na-akpọ nwaanyị ara o biri oge ube na-amịkwa bụ oge a ka ube nọ oge ọ na-akpọ ifuru o ruwe ebe ọnwa nke abụọ n'afọ ruo n'oge a na-eme ista ncheta ọmụmụ ọnwụ jizọs kraịst oge a ka ube na-amị ọ mịa ya na-aga o ruwe ihe dị ka ebe ọnwa nke a- asaa ish- ọnwa nke isii na asaa n'afọ ya eju oge a na-eweta ihe ubi oge iri ji a na-akpọ ọgọst ọnwa nke asatọ oge ọnwa nke ahịajiọkụ oge a ka ube na ugbu a ọ na-achọzi ịgwụ agwụ o ruwezi oge ọkọchị na-abịa ihe dịka ọgwụgwụ ọnwa nke itoolu septemba n'ọnwa nke iri bụ ọktoba ya dịrị anyị oge ahụ na-amịsị ya na-akpọ ya akwụ ube ndị abịa ya kpọọ nkụkọ ọrụ nke yere ara mgbe ọ na-awube ndị oke ọ na-atụ iche ya ma ọ bịa na tinye ị gaa n'elu osisi ube e nwere ike abụọ mkpụrụ abụọ na ube na-amịbu ihe ruru puku ndụ oge ọ na-agwa otu na abụọ anọ n'ime ya bụ ya na-akpọ akwụ ube ụmụaka a na-amụ biko matanụ ihe bụ ube ka anyị nwee ike ịkụnyekwa ube ndị anyị bụ nna nna anyị ha kụụrụ anyị bụ isiri